ekenekwa m ụnụ ndị ọma na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ efifie ọma nụ mgbede ọma nụ ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji mere isi akụkọ taa afa m bụ Amaka Tochi ọtụtụ mmanụ ụgbọala na-abata obodo anyị izuụka ọzọ Ifeanyi Uba aṅụọna iyi na ọ ga-akwụsịrịrị ịdọ n'ala n'ụlọ ụbọchị Mọnde ọbụla na ngalaba ya Otu na-afụ maka ide ule e ji aba mahadum ekwuola na a ga-ekpe nwata ahụ wegoro akara ya elu ikpe. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Aka m bụ onye nta akụkọ unu Amaka Tochi. Ndị na-ere mmanụ ụgbọala ma na nnukwu ma na nke aka ha mere ka anyị mara ụnyaahụ bụ Sọnde na ha atụbata mmanụ ụgbọala buru ibu nke ga-abata obodo anyị bido n'izuụka ọzọ. Ha mere ka anyị mara na nke a nwere ike ibutu ọnụ afịa mmanụ ala. Sinetọ nọchiri anya ngalaba Anambra South Senatorial Ifeanyi Ubah aṅụọna iyi na ọ ga-akwụsịlịlị ịdọ n'ala n'ụlọ a na-adọ n'ụbọchị Mọnde ọbụla n'ala Igbo na ngalaba ya. O kwuru na ọ ga-akwụsị nke a ozugbo maka na nnaghachi azụ na aka mbughachi ya bụ ife butegoro n'ịzụ afịa, ịkpa ego na ọdịmma obodo o weghachigoro azụ kamgbe o bidoro akarịana N'ihi nke a, a ga-enye ya ikikere ọbụla ọ chọrọ iji kwụsị ozugbo. Ifeanyi Uba jikwa ohere a wee na-ekwu na a ga-agbaghara Simon Ekpa onye kwudoro ịdọ n'ala n'ụlọ a ụbọchị Mọnde ọbụla. Ụba adọgo ya aka na ntị kwuo na a ga-agbaghara ya maka nsogbu niile na ife mgbu niile o butegoro mana ọ kachie ntị gaa n'ihu ịfụ na ya bụ ife ka na-adịrịrị na a gaghị ewe ya chaa chaa anyị ma na e tinyere ịdọ n'ala n'ụlọ a iji wee mee ka gọọmenti ala anyị nye Nnamdi Kanu nnwere onwe Ụba wee na-ekwu na ife a anọkarịana wee na-adọkwazị Ekpa aka na ntị ka o wepụ anya n'ebe Nnewi obodo a ma ama na Anambra nọ. Ifeanyị Ụba n'otu aka ahụ mekwara ka anyị mara na o wepụtago ụzọ a ya-esi nye Nnamdi Kanu nnwere onwe. Na nzukọ nke National Assembly nke iri ha nwere ka o kwuru nke a wee na-egosi na obi siri ya ike na Kanu ga-enwere onwe ya n'oge na-adịghị anya. Ọ na-akasikwazi ndị mmadụ obi na ndị omeiwu na-arụsi ọrụ ha ike na-agbasikwa mbọ ike ịfụ na a hapụrụ Nnamdi Kanu. Otu Joint Admission na Matriculation Board ya bụ JAMB nke na-afụ maka ide ule eji aba mahadum ekwuola na a ga-ekperịrị otu nwata afa ya bụ Ejikeme Mmesoma ikpe maka mwego o wegoro akara na ya bụ ule akụkọ mere ka anyị mara na nwata a nwetara akara narị abụọ iri anọ na itoolu wee woge ọ bụrụ narị atọ iri isii na abụọ nke mere o ji agagharị na-etu ọnụ na ọ bụ ya gachasịrị na ya bụ ule Otu a mekwara ka anyị mara na ha chọpụtakwara na otu nwata nwoke si na steeti Kaduna bụ onye eneneghị ule a chacha ma na-ekwu na o nwere narị atọ na iri asatọ. Akụkọ na-akọzi na akara nwata nwaanyị a bụ Mmesoma wegoro mere ka onyeisi oche Innoson Vehicles Manufacturing Company, Innocent Chukwuma nyere nde naira atọ iji wee zụọ nwata a n'akwụkwọ akụkọ na-akọkwa na gọọmenti Anambra na-akwadokwazi ịkwanyere nwata nwaanyị a ugwu maka akara ya ọ bụ mgbe otu onye nọ n'isi ọchịchị kpọrọ otu na-afụ maka ule a iji wee mara na ọ bụkwa eziokwu. Otu JAMB wee gwa ha sị na ọ bụ asị. Ọ bụkwa mgbe a na-akwadokwa ịkwanyere nke steeti Kaduna ugwu ka a kpọkwara otu a ha wee na-ekwu na nke ahụ enenehọdụ ya bụ ule chacha. Anyị nọ n'agbara ọfụụ ebe ụmụazị na-ejizi kọmputa eme ife sọrọ ha nke ịgbanwekwuzi akara ule ha nenere. iji wee ghọgbuo ndị mmadụ ma ọ bụ nara ugwu n'ụzọ na-ezighị ezi okwu okwu ndị otu JAMB wee na-adọzi aka na ntị ka ndị mmadụ niile ọkacha ndị ọ dụ ọsịsọ inye ife nkwanye ugwu n'ebe ụmụazị a na-enene ule nọ marakwa na ọtụtụ ndị dịka Mmesoma na Gerald ka nọgasịkwa ebe ndị ọzọ sị na-enyocha enyocha tupu e nye ụmụazị otuto maka agbara ọfụụ a a na-agbanyezi anyị ntị n'oge a ndị be anyị ọ gwụna ka ọ ha n'ọnụ ọ ya-adị n'oge ọzọ